hello hello a Malawi season imene ndikuipanga iya Radha ndi Momesi ndikumakhala odandaula kwambiri kuti inu makasitoma simukumanihala nokha ndi kunigula filimuyi mukumakaitenga m'ma burning center filimu inangoyamba kumene inuyo mukuyenera kundipasa chilimbikiso kuti filimuyi ndipitirize anthu ambiri mukunipanga komenti kuti filimuyi ili bwino koma simukukwanisa kulipira ndrama ndikumaigula filimuyi chonde kwa nonse amene mumakonda kuonera mafilimu a chichewa tazigulani mafilimu kwa eni ake ife opanga mafilimu a chichewa chonde gwirisani ntchito nambalayi 0 ma 8 awiri 162 55 88 mukatero mungolipira kandalama kochepa kokha musadikire wa burning center kuti akutengereni filimu akuchedweserani anzanu anadusamo kale chonde pangani zoti mugule yanu lero mwachangu ndi kupitiriza filimuyi zikomo ambuye shiva tumizeni Mohan ku ndende ayi chimene ukupanga ndi chani ukupangiranji ndikuyenera kutero bambo anga ndi chisiru kwambiri anandiphera mayi anga iwo akuyenera kupita ku ndende akamazabwerera ine nzakhale nnakula ndipono ndizakhala kutali kwambiri ndiwo chonde ambuye shiva Gungun simukuyenera kumvera pa zimenezi akulakwisa kwambiri bambo ake sakuyenera kupita ku ndende ayi chitani chifundo kwa iye chonde mpangeni Gungun kuti azimvera wina aliyense chonde sakuyenera kukhala pasogolo chonde ambuye shiva chonde apa angosala pang'ono kukwera galimoto eya osadandaula namuyimbiranso loya Momesi pakadakale pano ali wobalalika kwambiri ndeno kuti umuuze zimene ukuganizazo ungathe kumbalalisa kuposera pamenepo ukuyenera kukhala kutali kwambiri ndi iyeyo ukuziwa okay ndakumvani ndipanga zimenezo inuyo mukuyenera kulongosola chilichonse monga mmene tagwirizanirana dili yathu ikuyenera kukhala yomweyo mulese mboni zonse zisalowe m'khoti okay chabwino amayi ndikudziwa kuti mukuyesetsa kuyendetsa mlandu umenewu koma sipakhala vuto osadandaula osadandaula kwambiri mwana wanga chilichonse ndiyesesa chiyende bwino mukuononga nthawi yanu ndi zimenezi ndiyeno malingaliro anu ifeyo tilibe nyumba muno udindo si choncho mukumandisalatu ineyo nthawi zambiri mukumayiwalatu chimenecho ndinutu mayi anga enieni komano momesi ali ngati mwana wanu opeza ndi chifukwa chani ineyo mwana wanu weniweni mukundisala pa nkhani ngati zimenezo ndiye ndiyankheni tsopano chabwino ndikuyenera kukuuza chilungamo momesi ndi mwana amene ine ndimamkonda ndipo iyenso amandikonda kwambiri pokhala mchimwene wako kulephera kupezeka pa chinkhoswe chake unaganiza bwanji amayi ndinali kunja nthawi imeneja ndikanakwanisa bwanji siku lomwelo kubwera kunoko mwana wanu oyamba ndi momesi pa uchimu wake mukufuna kumpulumusa kuti asapite kundende komanso momesi samalingalira zoti ali ni mchimwene wake ine mukuziwa chiyani amayi inetu sindinganyengerere za ubale wa momesi ndi ineyo kaya ndine mwana wa opeza ndimadziwa kufunikira kwa munthu ndimadziwa kufunikira kwa makolo ndipo ndimawakonda kwambiri tavula What? ukuyenera kuvula ndikuyenera kuziwa za mkati mwa thupi lako ngati zingakhale zosiyana kwambiri ndi ineyo tapanga zimenezo

tachosa zimenezo pompano ndizochepa zomwe ndikuonazi sizikutanthauza kanthu ukumva ndiyeno ndikufuna kuona kumendo kuti ndi chani chimene chikusiyana ndiyeno pompano chosa trouser tapanga zimenezo wati ndi chose chani trouser palibe chimene ukundimvera eh? tatsegula zipiyo tapanga zimenezo banja lonse ukuyenera kusiyanitsa zimenezi ukukhala mu nyumba ino si choncho ukuyenera kumapereka ulemu kwa munthu wina aliyense zilibe ntchito kuti ndine mwana wopeza koma tonsefe ndi amodzi tu basi iwetu ukuyenera kulingalira bwinobwino pamene ulipo makolo athu alipo tonsefe amatikonda ndipo akuyenera kudziwa dzanja loyamba ndi lachiwiri omwe ndipo iweyo ngati ukulekanitsa ubale wa iwe ndi ineyo nyumba muno ukuyenera kuchoka basi chonde Momesi upeze mtima wako upeze sukuyenera kupanga zimenezi tiyeko tizipita zimene amafuna zachitika si choncho amafuna kungoonetsa maliseche anga eh? tate tiyeko tizingopita oh mulungu wanga apa zangoyambika basi kodi nde zikutanthauza chani kubereka mwana ndithu kumakudanso mwana wako yemwe mlandu umene uli ndi momesi ni mlandu waukulu kwambiri mwana wake wamkazi akulimbikira kuti apite ku ndende koma mohani akumaoneka wachisoni ndipo ndikukhulupirira kuti sanapange zimenezi ambuye shiva chonde mbweretsereninso chimwemwe mumesi ndi mwana wake wamkazi sitikuyenera kumuchotsera ulemu wake ayi mumesi akuyenera kulandira ulemu pa chimenechi lero ndi tsiku loyipa kwambiri mumesi akuyenera kukaonekera ku khoti tikuyenera kumupempherera ndi chikhulupiriro chathu chonse ndikukhulupirira kuti momesi sakumangidwa ndikukhulupirira kuti mwakonzekera sichoncho bwana wanga eya chilichonse chili m'malo uli mwana mayi inetu tsiku la lero ndi lokondwera kwambiri mukuyenera kulilamulira lilime lanu likanene za nzeru nkhoti chonde ndikupemphani ndi ndi chikhulupiriro chimenecho chilungamo chili m'manja mwa ajaji momesi ukuziwa chani kukhala ndi loya sikuti wawina mlandu ayi nthawi zambiri munthu amatha kuluza nkhope zimene ukuzionazi akufuna ine nsamangidwe koma chisoni chili pa nkhope yanga komano momesi ndi wopambana ndikulonjeza amayi tiyapase mpata tamvesesa chonde pafunikira mapepala okhudzanso iweyo ndatha kuona kuti kufunikira chilichonse changa tiye ukatenge

ndipo ukuyenera kundipasa ndiye ukufuna kugwiritsa ntchito chani ndikuyenera kumpangira chakudya momesi asananyamuke kupita ku khoti ndikuyenera kuzilongosola ndi mdalitso zimenezi ndamkonzera momesi mwapaderadera ngati mphatso kwa iyeyo ndipo ni mdalitso waukulu ndikawauza bwanji ndikawafotokozera anthu kuti wayambiranso misala yako ija ukumaononga shuga mnyumba muno si choncho ayi usatero usatero chonde akhonza kundilalatira kwambiri idya ndiweyo ine ayi sindikuzifuna ndipo sindingadye zako zene sindingadye zimenezo akundida wina aliyense komabe ndikuyenera kumudyesa momesi zimenezi Walankhulana ndi Bande, Chigamulo cha khoti chikuyenera kukhala choyenda bwino kwambiri ndi chilichonse chomwe tapanga. Ndeno kupanga chani? Ndimaganiza kuti tikhalireko limodzi inu ndi ine. Tadikirani kaye amayi. Akuti bwanji? Kodi mungalaweko izi? Za ntchito chani? za ntchito chani sister taimani kaye taimani sister vuto lako ndi chani idyani sindimadya chilichonse ine sindingadye zimenezi tadikirani kaye ndi zabwino kwambiri izi kampaseni momesi ndikuyenera kupanga pulani ndipeze njira kuti ndimdyesere momesi zimenezi ukuyenera ukatenge ndalama zonse ndipanga zimenezo momesi momesi tachedwa tikuyenera kuchita changu oh, ah mulungu wanga ndaiwala foni ndikubwera kaye ndaninso amene mugwesa tudenga mukupanga chani ndi ndani amene wandipanga zimenezi momesi nthawi yathatu tiyeni kaya zachamba momesi ajaji mdaliso wanga ndikukhulupirira kuti mulandu umene ukayenda bwino kwambiri ku khoti pa mlandu umene tikumuyimba momesi akuyenera kumasulidwa chifukwa chosowa umboni pa mlandu wokhuza kufa kwa mkazi wake ndipo palibe umboni woti momesi amangidwe khoti yakumasula koma ndizakuti ine mtima wanga sunakumasule ngakhale pang'ono mtima wa amayi suzakhululuka pa chimenechi ndipo ndiwe munthu oyipa kwambiri khoti yapereka chigamulo inuyo simukuyenera kunyalanyaza chigamulo cha khoti ayi ndikulembera iwe momesi ndipo ndikuyenera kuzakupasa gita imene ngati mphatso kwa ine izakupasa mtendere mpaka na kalekale ndipo izakusogolera pa mavuto onse ndipo ndikuziwa kuti moyo wako uli osweka kwambiri pa chimenechi ndinabwera kuno ndi cholinga chimodzi chokha pa nkhope yako pakuoneka chisoni komanso kukhuzika ndi pamene ndinapanga zoti ndibweretse gita imeneyi ngati mphatso yokubweretsera chimwemwe sindingathe kufotokoza zambiri koma mtima wanga uli ndi mantha

abwererenso kwa ife sakuyenera kumangidwa pamene ndikupereka bukhu lotchedwa gita mumpasenso chisangalalo iyeyo chotsereni chitonzo chomwe chili pa moyo wake komanso mwana wake wamkazi akuyenera kuonetsa chikondi kwa bambo ake ndikukhulupirira kuti mwandimvano mapemphero anga chonde mbuye wanga ndipo mlandu umene sudzachotsedwa pamutu pano udzabweza mwazi umenewo ndi choyipa chimene unampanga mwana wanga musaganize ngati mwana wanu anachita kuphedwa ngakhale ineyo mkazi wanga ndimamudandaula pa chimenechi ulibe chikumbumtima ungathe kunama kwa ife koma osati kwa abale ako ayi magazi a mkazi wako komanso kwa mwana wako wamkazi ndikutemberera ndikutemberera ndipo iwenso udzakhala tate wa mwana ameneyo ndimamva kuwawa kwambiri nkamamuganizira mwana wanga Kodi iwe umalingalira bwanji ukamaganiza za mwana wako? Mlandu ndi zakuti wathesedwa palibe kulankhulalankhula. Inuyo simukudziwa kuti mukuphwanya lamulo, titha kukusumirani pa chimenechi. mutisumira ife bwanji pamene chokupha mungochiyang'anako ndiye zitheka bwanji khoti kumpeza osalakwa palibepo mulandu apo munthu ameneyo ndi olakwa pamene adzaphe mkazi wake anayamba kuthawathawa ameneyi akanakhala kuti wapanga zimenezi akanamutumiza kundende ife sitikuopa simukuziwa kuti mulandu sunayende bwino mukupanga chibwanatu chimenechi mwana wake wamkazi ndi mwazi wa mayi ake sadzakhululuka pa chimenechi mukumvetsetsa pa zimene munachita kuwapha mayi anga mukudziwa kuti ndimamva bwanji sindinu bambo anga ndipo ine ndimakudani ine ndikukutemberera suzaupeza mtendere ngakhale pang'ono ndikuchita kulakalaka mwana wanga wamkazi iweyo umamva bwanji ukamaganiza za mwana wako momesi wapita kuti wasowa momesi momesi momesi lero anapita ku khoti eya wamasulidwa anthu olemerawa samangidwa ayi ngakhale aphe munthu aa zimachitika makhoti ali m'manja mwa anthu olemera momesi chiwanda chako nchachikulu kwambiri uchimo wako udzakhala uchimo basi iwe kungu ndakupanga chani ukuyenera kubwera kuno kuti tipempherere limodzi tabwera tabwera ukuziwa chani tabwera uzatenge preze oh ndikabwera kuzatenga kenako chingachitike nchani kungu tabwera uzamwe sindikufuna kutero ndi mkaka wa mdaliso mkaka wotchedwa preze kapena sunamwepo mkakawu sindili osangalatsidwa kumwa zimenezi imwani chonde Ndikudziwa kuti sunamwepo, koma kakhala koyamba kameneka. Imwa, ndikudziwa kuti sunamweko. Ndakuuza kuti sindikufuna. Ndikuombere bwanji? Sukuyenera kuthawa. Tabwera umwe zimenezi. Ndi mdalitso kwa iwe. Ngati ukupanga matama ndikuyenera kuwathesa amenewa lero. Ayi ayi. Kungu, zimene ukupangazo ndi zoletsedwa ngati usakuziwa ukupangiranji zimenezi tabwera umwe izi tabwera ngati sumwa zimenezi ambuye shiva akwiya kwambiri sukuyenera kukana zimenezi tabwera kuno ungoyima pomwepo ukangothawaso kachikena siigwira imeneyo ine ndikukutemberera suzaupeza mtendere ngakhale pang'ono ndikuchita kulakalaka mwana wanga wamkazi iweyo umamva bwanji ukamaganiza za mwana wako kungu tadikira kaye umwe mkakawu ndiofunikira kwambiri kwa iwe sindikufuna chonde imwako mkaka wa ndikuti bezi sindikufuna mkaka ofunikira mkakawo chonde

zosangalatsa kwambiri ndi zakuti radha wapaka mafuta onunkhira kwambiri kwa momesi chimenechi chikuyenera kutipangitsa kusangalala kwambiri pakuti momesi wathu wamasulidwa

ndiwe ndani ndiwe ndani ndafunsatu kuti ndiwe ndani ndikachingati kameneka kamene wakhala ukundizunguza ineyo ndiwe ndani ndine lada mwana wa mada kusondole lada mwana wa mada ndiye ndaniso amenewo mutuluke mnyumba muno ndipo mubwerere kwanu

dr sachepa ineyo devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya dr sachepa dr sachepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana kungotchulapo ochepa chabe kuchotsa ufiti mwitano wa pabanja amathana ndi matenda osiyanasiyana kusowa ntchito kusachita bwino pa ntchito kubwezeretsa chikondi komanso kupangitsa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri komanso kuti dr sachepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a sukulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu kumaziwa kuwerenga komanso kulankhula english popanda chovuta chilichonse Mankhwalawa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero, simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sachepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atumwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo. Kodi inu mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino, ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu.

amene muli mayiko akunja musakhumudwe dr sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji ambiri tumwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala fwakalala mtawunimo ineyo devi ndinakubwereserani poyera dr sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo komanso madilizo ambiri amagwiritsa ntchito ayi ndithu ngati mungaone vuto kwa dr sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 08 awiri 162 5588 dr dr sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mbambande